vesi ya 16 akuti kodi inu simuziwa kuti inuyo ndinu nyumba ya mulungu chifukwa chani muli nyumba ya mulungu akuti chifukwa cha mzimu wa mulungu amene ali mkati mwanu mawu apa akutiphunzitsa kuti nyumba ya mulungu ndifeyo ngati anthu akuti nyumba ya mulungu si chibuilding iyayi nyumba ya mulungu si chinyumba choti ukalowemo yayi koma kuti nyumba ya mulungu ndi ifeyo ngati anthu bola ifeyo tili ndi mzimu wa mulungu mkati mwathu ngati tili ndi mzimu wa mulungu mkati mwathu ndiye kuti ifeyo ndife nyumba ya mulungu ambuye yesu akamakamba za tchalichi samatanthauza chinyumba chomwe ifeyo timatanthauza samatanthauza building imene ifeyo timamanga koma amatanthauza kuti anthu amene ali ndi mzimu wa mulungu iwowo ndi tchalichi kapena kachisi wa mulungu paulo amayankhula akuti kodi simukuziwa kuti inuyo

kusonyeza kuti tchalitchi kwa Mulungu ndi iwo amene ali ndi mzimu wa Mulungu mkati mwawo, ndi iwo amene ali ndi mzimu wa Mulungu, akuti amenewo ndi kachisi wa Mulungu. Ndiye Mulungu akubwera, kapena Ambuye Yesu akubwera kuzatenga iwo amene ali kachisi wa Mulungu, akuzatenga tchalitchi lawo. Funso langa ndi lakuti, kodi tchalitchi lako wamanga?

ndi tchalitchi ngati mzimu wa mulungu ukupezeka pamalopo ngati mzimu wa mulungu ukupezeka mwa anthu amene ali pamalopo building tsopano ikatchedwa tchalitchi chifukwa chani building ikatchedwa tchalitchi ngati ili ndi akachisi mkatimo ngati ili ndi anthu amene ali ndi mzimu wa mulungu mkati mwawo chifukwa mzimu wa mulungu ndi umene umaonesa kupezeka kwa mulungu kapena mzimu wa mulungu ndi umene umaonesa kuti apapa pali mulungu ndiye kuti ngati pali mzimu wa mulungu pali tchalichi ngati pali mzimu wa mulungu pali nyumba ya mulungu ngati pali mzimu wa mulungu ndiye kuti pali a living church zilibe kanthu kuti anthu amene ali pamenepo alipo anthu angati komano ngati anthu amenewo ali ndi mzimu wa mulungu mkati mwawo ndiye kuti building imeneyo ndi kachisi wa mulungu kapena building imeneyo ndi chalichi mateyo chapter 18 vesi ya 20 ambuye yesu amayankhula akuti pajatu pamene awiri kapena atatu asonkhana m'dzina langa, ineyo ndili nawo pomwepo. Akuti pamene awiri kapena atatu asonkhana mu dzina langa, akuti nanenso ndili pomwepo, kutanthauza kuti zilibe kanthu kuti anthu amene asonkhana alipo 10

haleluya ambiri mwa ife sitimazindikira kuti kodi tchalitchi ndi chani sitimazindikira kuti kodi chifukwa chani ndikuyenera kuti ndikapezeke ku tchalitchi ndi chifukwa chake ambiri sitimapita ku tchalitchi ena mwa ife sitimazindikira kuti tchalichi ndi chani sitimazindikira kuti tchalichi ndi ifeyo ngati tili ndi mzimu wa mulungu mkati mwathu timaona ngati kuti tikupita ku tchalichi pamene ifeyo ndiye kachisiyo ngati iweyo siwe kachisi ndiye kuti sukupita ku tchalichi malo amenewo sakhala tchalichi ngati anthu amene opezeka mmenemo alibe mzimu wa mulungu akuti ndinu kachisi wa mulungu chifukwa cha mzimu umene uli mkati mwanu ena tili ndi mafunso akuluakulu okhuza tchalichi funso loyamba ndi limene tamva apa pale kunena kuti tchalichi ndi ifeyo anthu tchalichi si chinyumba tisakonde chinyumba chija tisakonde building ija komano tizikonde ifeyo ngati nyumbayo sikuoneka bwino akuti tisayililire ayi komano tizililire ife tomwe chifukwa kwa mulungu tchalichi akuti ndifeyo kodi ndife kachisi wa mulungu chifukwa ambuye yesu akuti akubwera akuzatenga tchalichi lawo kodi tchalichi lawolo ndiweyo uli ndi mzimu wa mulungu mkati mwako akuti uli ndi mzimu wa mulungu mkati mwako ngati ukuchita mawu ndekuti mzimu wa mulungu ali mkati mwako ndekuti nawenso ndiwe kachisi

tiyapange anthu akhale chani akhale kachisi wa mulungu haleluya tanena kuti nyumba imene ikutchedwa tchalichi kapena building imene tsopano mwayamba kuitchula kuti imeneyi ndi tchalichi ndiye kuti ili ndi anthu amene ali ndi mzimu wa mulungu mkati mwawo iri ndi anthu amene ali makachisi a mulungu akuti pamene pali akachisi awiri atatu pamenepo pali nyumba ya mulungu pamene pali makachisi awiri atatu pamenepo pali tchalichi zilibe kanthu anthu alipo ochepa komano ngati mzimu wa mulungu uli mkati mwawo pamenepo pali tchalichi nanga chifukwa chani wina aliyense akuyenera kuti akhale ndi tchalichi ambiri mwa ife timapita ku tchalichi kuti pa tsiku lomaliza lija pa dziko lapansi azatikumbukire ndichifukwa chake umanena kuti ah, koma ineyo ndikhale ndi tchalichi ndizipita ku tchalichi timafuna kuti pa tsiku lomaliza lija tikafa ati azatiimbire pazakhale mapemphero ndiye nchifukwa chake umatani timapita kutchalichi timalimbikira kumapita kutchalichi akuti chifukwa chimenecho ndicho- ndicholakwika tisakhale ndi tchalichi kupangira kuti pamawa azalalikire nanga akamazalalikira munthu oti sanatembenuke mtima akamazalalikira munthu woti sanapulumutsidwe pali phindu la mtundu wanji timaopa siku limene thupi lathu latani lagonja koma sitimaopa siku limene mzimu wathu ukaponyedwe mu moto kodi chifukwa chani ukuyenera kuti ukhale ndi tchalichi yohani chapter 17 verse ya 4 ambuye yesu amayankhula kwa atate awo kwa mulungu akuti ndakulemekezani ndakupasani ulemu chifukwa chani akuti ndasiriza ntchito imene munandipasa funso langa kwa iwe ndilakuti kodi ntchito imene mulungu anakupasa ndi ntchito yake itiyo sungaziwe ntchito imene mulungu anakupasa kunja kwa tchalichi ukuyenera kupezeka mu tchalitchi kuti ukaziwe ntchito imene mulungu anatani anakupasa ngati sukupezeka mu tchalitchi ndiye kuti sukaziwa ntchito imene mulungu anakupasa ngati sukaziwa ntchito imene mulungu anakupasa ndiye kuti chokhalira pa dziko lapansi palibe pa moyo wako ndiye kuti ukhala pa dziko lapansi opanda phindu kapena a purposeless life

haleluya kodi iweyo pamene unkakulira unaziwa bwanji kuti kukacha ndikuyenera kukolopa ndikuyenera kusesa unaziwa bwanji kuti kukacha ndikuyenera kuti ndisuke mbale unaziwa zimenezo chifukwa cha munyumba mmene unatani munyumba mmene unabadwira akuti mu nyumba imene iweyo wabadwira ndi mu nyumba imene umaziwa za ntchito yako ambiri mwa ife tikukhala moyo wopanda phindu chifukwa sitimaziwa chimene ifeyo tikuyenera kuchita ndipo sumaziwa chimene iweyo ukuyenera kuchita chifukwa palibe oti akuuze ntchito yako ntchito yako ili mu nyumba ya mulungu

tisapite ku tchalichi ndi cholinga choti pa siku lomaliza akwaya azabwere pa khomo la kwathu pazakhale service akuti chimenecho ndi cholakwika ukhale ndi tchalichi kuti ukaphunzire ukaziwe ntchito yako ukaziwa ntchito yako ija ukayambe kuyendamo mu ntchito ija akuti chimenecho ndi chimene mulungu akufuna haleluya kodi chifukwa chani

ndi chimene mawu akutanthauza apapo ngati ntchito yako kuli kulalikira zilalikira ngati ntchito yako kuli kuphunzitsa phunzitsa ngati ntchito yako kuli kupereka zipereka ngati ntchito yako ili kuthandizira zithandizira akuti pamenepo ndiye kuti ukuyenda m'mayitanidwe ako funso langa nali kodi mayitanidwe ako ndi atiwo sungaziwe za mayitanidwe ako kunja kwa tchalitchi ukuyenera kukapezeka mu tchalitchi kuti ukaziwe chimene mulungu akukuyitana kuti ukapange akuti usakhale moyo opanda phindu moyo opanda phindu ndi moyo umene umakhala usakuziwa chimene ukuyenera kupanga zaka 20 sukuziwabe chimene mulungu anakulengera zaka 30 sukuziwabe

ndalemekeza zina lanu chifukwa chani ndamalizisa ntchito yanu kodi ndi ntchito yanji imene ukugwira imene pa siku lomaliza uzanena kuti ambuye ndamalizisa ntchito yanu akuti paulo inafika nthawi anayankhula mawu akuti ndathamanga mokwanira akuti ndamalizisa ntchito imene mulungu anandipasa nanga kodi iweyo ntchito imene mulungu anakupasa ndi itiyo Ntchito imeneyo sungaiziwe kunja kwa tchalitchi. Ukuyenera kukapezeka mu nyumba ya Mulungu kuti ukaziwe, ukaphunzire za ntchito yako. Aefeso 4 yemweyo vesi ya 7 akuti, komabe aliyense wa ife adalandira mphaso yake yake yaulere molingana ndi mmene Khristu amaperekera mphaso zake. Mawu akuti wina aliyense analandira chani?

Aefeso 4 yemweyo vesi ya 11 mawu akuti iyeyu ndi amene adapereka mphaso kwa anthu mphaso zake zinali zakuti ena akhale atumwi apostol ena akhale aneneri profeti ena alaliki evangelist ena abusa pastor ena akakhale ap- aphunzitsi a teacher akuti mulungu anapereka mphaso kwa anthu amene wawa kodi anapasiranji mphaso imeneyi pa vesi ya 12 akuti ntchito yawo inali yakuti akonzeretu anthu a mulungu

ngati umathawira ku tchalichi ndiye kuti sukazikonzekeresa ku ntchito imene mulungu anakupasa choyamba sukayiziwa ntchitoyo ndiye ngati ntchitoyo sukuyiziwa sungakonzekere ndiye akuti ukapezeke ku tchalichi kuti ukaziwe ntchito imene mulungu anakupasa ukayiziwa ntchitoyo uzikonzekerese ukhale kaswiri ukhale katakwe pa ntchitoyo kuti ukagwire ntchitoyo molimbika mokakwanirisa pa siku lomaliza ukanene kuti ambuye ndakulemekezani ndakusangalasani ndamaliza ntchito imene munandituma Ndi angati mwa ife tingaimirire nanena kuti, Ambuye, ndikugwira ntchito imene munandipasa? Kodi ntchito imene Mulungu anakupasa ukuiziwa? Sungaiziwe ntchitoyo ngati umathawira ku tchalichi. Sungaiziwe ntchitoyo ngati mtchalichi sumalowamo. Sungaiziwe ntchitoyo ngati tchalichi ulibe. Akuti ukapezeke mu kachisi wa mulungu ukapezeke mu nyumba ya mulungu kuti ukaziwe ntchito imene mulungu anakupasa ukayiziwa ntchitoyo ukakhale momwemo kuti ukaphunzire kuti kodi ntchito imeneyi ndingayigwire bwanji chimenecho ndi chimene mulungu akufuna tikamawerenga luka chapter 2 verse ya 49 ambuye yesu amayankhula makolo amasakasaka kodi mwana wanga ali kuti

zaka 5 komano kukonzekera ntchito ija akuti pamene iweyo wazindikira kuti ineyo sopano ndikuyenera kuti ndikapezeke mtchalichi akuti ukafase ndi mawu a mulungu ukaphunzire tsiku lina lonse kuti kodi mulungu akuti chani akuti pamenepo ndiye kuti ukuzikonzekeresera ku ntchito imene mulungu anakupasa ndi ntchito yanji imene mulungu akupasa nkutheka ntchito imene mulungu andipasa sindikuiziwa bwinobwino kodi ndiiziwa bwanji akuti uiziwa pamene uli ndi akhristu nzako azako mu nyumba ya mulungu pamene uli m'nyumba ya mulungu ukazindikira za ntchito yako haleluya masana ano tayankha funso lakuti kodi tchalichi ndi chani paulo akuti tchalitchi ndi iweyo ndipo ambuye yesu akubwerera kuzatenga tchalitchi lawo kuzatenga iweyo komanso waphunzira kuti chifukwa chani ukuyenera kukapezeka ku tchalitchi ukuyenera kukapezeka ku tchalitchi kuti ukaziwe ukazindikire za ntchito imene mulungu akupasa ukuyenera kukapezeka ku tchalitchi kuti ukazikonzekerese ku ntchito imene mulungu akupasa kuti pa tsiku lomaliza ukanene kuti, Ambuye, munandipasa ntchito iyi ndipo ndaigwira ndi mphamvu zanga zonse. Ndakulemekezani. Ndangati mwa ife tikuziwa ntchito imene Mulungu anatipasa? Ndangati mwa ife tikuziwa za ntchito imene tikuyenera kuyendamo? Akuti sungambe kugwira ntchito imene usakuiziwa. Ambiri mwa ife mphamvu zikutha tikuononga ndalama pa zinthu zoti sitimayenera kuti tizipanga akuti choyamba ukaziwe kaye kuti kodi ntchito yanga nditiyo ukaziwa ntchitoyo ndi pamene mulungu sopano akakuuze kuti zomwe ndakupasa ndi zokwanira pa ntchito imene ndakupasa timaona ngati ndife operewera chifukwa chani sitimaziwa ntchito yeniyeni imene mulungu anatipasa ukaphunzire za ntchito yako ukaziwe za ntchito yako pamene kupezeka mu nyumba ya mulungu ndofuna ukapemphere kuti ambuye ndipaseni chisomo ambuye yesu amamuuza simoni peter afunsa gulu ophunzira onse ineyo ndine ndani ena aja amvekere ena amati ndinu eliya ena amati ndinu mose ena amati ndinu uja amati mukubwera then akuti aa ine sindikufuna zimene anthu ena akuti komano kodi inuyo mumati ineyo ndine ndani simon peter akuti anayankha nsangansanga akuti ndinu khristu mwana wa mulungu wamoyo ndinu khristu mwana wa mulungu wamoyo ndipo ambuye yesu anayankha anamuyankhula akuti si iweyo wayankhula zimenezi koma mzimu amene ali mkati mwako ndi amene wakuululira chimene chili mwa ineyo ndipo kuyambira lero chifukwa cha vumbulutso limeneli chifukwa cha zimene wayankhula apapazi pa iwe ndizamanga tchalichi chifukwa cha vumbulutso limeneli chifukwa cha chimene wayankhula apapachi akuti kuyambira leroli zina lako siweso ndani siweso simon ayi akuti ndiwe peter pa iwe ndimanga chani akuti pa iwe ndimanga kachisi chifukwa cha mzimu umene una- unali mwa peter unali mwa simoni umene unawumululira za chimene Ambuye Yesu ali, akuti chifukwa cha chimenecho akuti zina la Simoni linasinthika. Simoni nakatchedwa ndani? Nakatchedwa Peter. Ambuye Yesu anali akuphunzitsa ndiye amafuna aziwe kuti kodi zimene ndakhala ndikuphunzitsazi kodi anthu amenewa amamvadi? zimene ndakhala ndikuphunzitsazi kodi anthu amenewa akhala akuzichitadi amafuna aziwe ndipo anamuona simoni akuyankha akuti inuyo ndinu khristu mwana wa mulungu wamoyo akuti aha excellent kuyambira lero ndiwe tsopano pita ndipo pa iwe ndimanga chani ndimanga kachisi wanga ndofuna kuti ukapemphere kuti ambuye ndipaseni kuthekera kuti nanenso pa ine mukamange kachisi wanu pa nthawi ino nawenso pemphera kuti ambuye ndipaseni mavumbuluso akuya kuti nanenso zina langa likasinthike nanenso pa ine pakhale kachisi wanu haleluya pemphera pamene ulipo pray pray pray pray pray pray pray pray ambuye sinthani moyo wanga inenso ndipaseni mavumbuluso akuya kuti pa ine pakakhalenso kachisi monga mmene pa moyo wa pita munayikapo kachisi chifukwa cha mavumbuluso akuya amene amachokera pa iyeyo kuzera mwa mzimu wanu nanenso ambuye ndipaseni mavumbuluso pamene ndikuwerenga mawu anu

ndikapezekemo pray pray pray chisomo chopezeka mnyumba ya mulungu chikhale pa iwe mu zina la yesu khristu ambuye yesu amawafunafuna amawasakasaka anawauza akuti kodi simukuziwa kuti ndikuyenera kupezeka mu nyumba ya mulungu nawenso sande ikubwerayi akazayamba kukusakasaka uzawauza kuti kodi si- simaziwa kuti ndikuyenera kupezeka mu nyumba ya mulungu lachiwiri kodi simaziwa kuti ndimayenera kupezeka mu nyumba ya mulungu ikazakhala friday uzanenanso kodi simaziwa kuti ndikuyenera kupezeka mu nyumba ya mulungu landira chisomo chomapezeka mu nyumba ya mulungu nthawi

chisomo chomapezeka mu nyumba yanu chisomo chomapezeka mu kachisi wanu ambuye yesu anayankhula akuti kodi simaziwa kuti ndikuyenera kupezeka mu nyumba ya mulungu nawenso pemphera pemphera kuti nthawi zonse ndikapezeke mu nyumba ya mulungu anthu akamandisakasaka ndili mu nyumba ya mulungu anthu akamafuna kuti tikasewere mpira ndili mu nyumba ya mulungu anthu akamafuna kuti tikacheze tikasewere ndili mu nyumba ya mulungu

nanu ambuye atate mu dzina la yesu khristu tikuyamikani chifukwa cha mawu anu mawu anu amene ndi moyo wathu mawu anu amene ndi tsogolo lathu mawu anu amene ndi machiritso athu mawu anu amene ndi mamasulidwe mawu anu